So ceist a dó dhéag an páipéar Gnáthleibhéal 20, 24 so tá deich nóiméad againn chun an cheist seo a dhéanamh. Cuid A, Faigh an luach ar 5 fá A móide 3 B nuair atá A is cothrom le 4 agus B is cothrom le lúide 3. So chun é seo a dhéanamh tá mé just chun é a scríobh amach go díreach mar atá sé ansin. So, ansin díreach faoi é tá mé chun na uimhreacha sin a chur isteach. So, we have 5 A is cothrom le 4 so cuirfidh mé é sin isteach, móide 3 fá B, B is cothrom le lúide 3 so beidh lúibíní ag teastáil agam anseo just chun é a scríobh amach i gceart. So, an chéad chéim níl mé ach díreach na uimhreacha sin a chur istigh ann. Anois tá mé chun iad sin a simpliú. So, tá mé chun an cúig a fágáil lasmuigh, tá mé chun na lúibíní a simpliú ar dtús. So, ceathair móide agus ansin trí fá lúide trí, we get lúide naoi. Ansin, ar an chéad líne eile, cinnte gur féidir liom an áireamhán a úsáid i gceart. anseo chomh maith ach caithfidh muid a bheith cinnte faoi an ord ina bhfuil an mata déanta againn. So, tá mé ag déanamh é sin i gceart lena céimeanna atá anseo. Anyway, céad píosa eile, ceathair lúide cúig, tá lúide cúig againn ansin, so an freagra ag an deireadh ná lúide fiche cúig. So, bí cúramach leis an lúide agus leis an ord agus lena lúibíní chomh maith ansin. Céad cuid eile cuid B, fachtóirigh X cearnaithe móide 5X lúide 24 is ceann amháin de na fachtóirí é X lúide 8. So, cúpla bealach againn chun é seo a dhéanamh. Céad rud ná, más rud é go bhfuil sé X cearnaithe ansin we'll have X agus X ansin chomh maith. Ansin. Tá muid ag féachaint ar na fachtóirí le 24. Tá ceann amháin dóibh móide 8 agus an ceann eile atá ceangailte leis sin chun an lúide 24 a fháil ná lúide 3. So, leis an eolas sin, is féidir linn just check tapaidh a dhéanamh ar sin agus na lúibíní sin a iolrú amach mar obair gharbh. So, X fá X, we get X cearnaithe. X fá lúide 3, we get lúide 3X. Ocht fá X, we get móide ocht X. Ocht fá lúide 3, we get lúide 24. Céad téarma ansin is i gceart, X cearnaithe, an téarma deireanach is i gceart. Agus tá na dhá cheann seo curtha le chéile, tá siad cothrom le lúide 5X. So tá fhios againn ansin go bhfuil sé déanta i gceart leis an móide agus an lúide agus na huimhreacha ar fad. Is féidir linn é sin a dhéanamh le roinnt chomh maith nó leis an bosca so leis an obair déanta amach leis an bosca mar seo, cuirfidh mé an chéad téarma istigh ann, an lúide 24 ansin. Bainfidh mé úsáid as an factor a bhí tugtha dúinn, so x agus 8, agus ansin Is féidir linn an X a chur ansin, ocht X istigh sa bosca, ocht fá lúide trí, agus sin an áit ina bhfuileamar in ann an freagra sin a fháil arís. Agus ansin lúide trí fá X, we get lúide trí X. Agus arís caithfidh muid seic a dhéanamh, agus tá na dhá bosca sin cothrom leis an téarma sa lár, so arís tá fhios againn go bhfuil sé déanta i gceart againn ansin. Agus is féidir linn an bosca a úsáid le haghaidh an píosa seo chomh maith. Iolraigh amach agus simpligh go hiomlán, dó X móide 3 fá X lúide 4. So, leis an bosca in úsáid againn an uair seo, we have an cearnóg, ansin na fachtóirí curtha amach anseo, so we have dó, X ansin agus móide 3, we have X agus lúide 4, so we have 2X cearnaithe trí X ansin, lúide 4 fá 2X, we get lúide 8 X, lúide 4 fá 3, we get lúide 12. Now, sin an obair atá déanta againn ach caithfidh muid é a simpliú go hiomlán, so tá mé chun gach rud atá istigh sa cearnóg a scríobh amach anseo. So lúide 8 X lúide 12 agus arís chun é sin a simpliú is féidir linn na dhá téarma le X a chur le chéile. Ní féidir linn iad a suimiú le chéile nuair atá sé cearnaithe so beidh sé díreach 2X cearnaithe lúide 5 X le haghaidh 3 X lúide 8 X agus ansin lúide 12. Agus sin é le haghaidh ceist a 12.